Ambuye wathu Yesu Khristu chifukwa cha mphatso ya moyo, thanzi komanso makamaka zikomo chifukwa cha mphatso ya Mzimu Woyera amene akuyesesa kutithandiza ife kuti tikhale oyera komanso olungama. Wokondedwa, ndikulandireni ngati muli woyamba makamaka ndinene kuti ngati kali koyamba kuti inu musegule video imeneyi kuzera ku account imeneyi kapena kuzera ku channel chimenechi. Ndikulandireni, in a special way, mu Dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu Wamphamvuzonse. Ine ndi mtumiki wa Ambuye, Prophet E.N. Ntaba, amene ndimatumikira kuchokera ku utumiki wotchedwa The Will of God Ministries. Ndipo mu video imeneyi ndikhala ndikupereka uthenga omwe ukupita kwa Honorable Richard Chimwendo Banda, omwe ali MP wa mcp komanso Secretary General wa mcp, yemwe akuchitira kampeni a, the current president, Dr Lazarus Chakwera ndi cholinga choti asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa u President mu zisankho zikubwerazi pa 16 September 2025 ndipo uthengawu ukupita kwa iwowo a Hon Richard Chimwendo Banda chifukwa cha kampeni yawo yomwe akuchitira a President a dziko lino Dr Lazarus McCarthy Chakwera. Ambuye Yesu Khristu akufuna uthenga umenewu ufike kwa Hon Richard Chimwendo Banda. zokhudzana ndi kampeni yawo yomwe akuchitira the current president Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Okondedwa, ine ndi mtumiki chabe ndipo ndimapereka uthenga wina uliwonse omwe Ambuye wathu Yesu Khristu andipasa ndipo uthenga ndimaupereka mmene ndaulandira osachosera osaonjezera koma ndimangothandiza yemwe akuyenera kulandira uthengawo kuti amve uthengawo bwino lomwe pogwiritsa ntchito Mau a Mulungu ndi kutanthauza kumuunikira munthuyo kapena anthuwo omwe akuyenera kulandira uthengawo pogwiritsa ntchito Mau a Mulungu. Choncho kumapeto kwake ndikhala ndikusanthula Mau a Mulungu kuti Hon Richard Chimwendo Banda komanso a Malawi onse amve chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pogwiritsa ntchito Mau a Mulungu. Uthengawu sindimangoupereka ndi cholinga chokuti anthu angokhala ngati akuonera filimu kapena akuonera some sort of entertainment movie kapena sport ayi. Uwu ndi uthenga wochokera kwa Mulungu choncho Amalawi ayenera kuphunzira chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pogwiritsa ntchito Mawu a Mulungu ndi cholinga choti athe kukhwima m'Chikhristu chawo podziwa Mawu a Mulungu

Mulungu amene mufuna ife kuti tikhale woyera, wolungama, monga inunso muli woyera komanso wolungama. Tikhululukireni mphulupulu zathu, chotsani machimo athu onse. Sisani Mzimu wanu Woyera, atithandize ife kukhala woyera komanso wolungama. Tisakhale ndi tchimo lina lililonse m'moyo mwathu. Wokondedwa, mudziwe kuti Mulungu wathu ndi woyera, Mulungu wathu ndi wolungama. Tiyeni tonse tipereke mitima yathu kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. kuti atiyeretse, afafanize machimo onse, kuti tikhale oyera, tikhale olungama. Ndikupemphani, Yehova, mutsitse Mzimu wanu Woyera, atithandize ife kukhala oyera, kukhala olungama, tikhale olungama, tikhale oyera, monga Yobu, monga Daniele, monga, ndithudi, Nowa, monga Inu Mwiniwake, Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikupemphani, video imeneyi itetezeni, kuti malingaliro onse a Satana asafike m'maganizo mwa anthu omvera vidiyo imene oonera vidiyo imeneyi ndi cholinga choti apereke matanthauzo onyansa, matanthauzo oyipa omwe angapangise iwo kukuchimwirani inu m'maganizo komanso m'malankhulidwe. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu Wamphamvuzonse, ndikupemphera. kuti video imeneyi ikutidwe ndi mwazi wanu inu ambuye wathu yesu khristu ndipo pemphero limeneli ndalipereka kwa inu yehova atate wathu amen okondedwa uthengawu ndinaulandira mchizungu nde ndiupereka mchizungu in the first place kenako ndikupanga translate mchichewa ambuye yesu khristu amandipasa mauthenga kapena mauneneri both in english komanso chichewa so This time around, dzulo pa 25 of August 2025, ndi pomwe ndinalandira uthenga umenewu koma unali mu English, ndiloleni ndiuwerenge in English mmene unaliri then ndiupanga translate into Chichewa. Ndithudi. So, khalani pompo omwe mmakonda uthenga wa mchichewa kapena mauneneri a mchichewa. So.

Ambuye Yesu Khristu anandipasa uthengawu dzulo pa 25 August 2025 kuti ndiupereke kwa Honorable Richard Chimwendo Banda, Olemekezeka Richard Chimwendo Banda, omwe ali phungu uh, wa mcp komanso uh, mlembi wamkulu wa chipani cha mcp ndipo akupangira kampeni a president uh, Dr. Lazarus Chakwera kuti asankhidwenso kachiwiri. pa zisankho zikubwerazi pa 16 September 2025 ndipo Ambuye Yesu Khristu anati ndipereke uthengawu kwa Honorable Richard Chimwendo Banda kuti ah, apange concentrate apereke nthawi yawo maganizo awo kudera kwawo alimbikire kampeni ya kudera kwawo ndi cholinga chokuti iwo a Richard Chimwendo Banda asankhidwenso ngati MP. Ambuye Yesu Khristu anati ndiapatse uthengawu olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti apereke nthawi yawo, mphamvu zawo, alimbikire kudera kwawoko ndi cholinga choti asankhidwenso ngati m- phungu wa dera lawo. Uh, ndikuyesesa kuti mumvesese okondedwa olemekezeka a richard chimwendo banda limbikirani kudera kwanuko kudera lanu lomwe mukuyimira ngati phungu ndi cholinga chokuti musankhidwenso ngati phungu wa dera lanu ndi uthenga omwe ambuye yesu khristu anati ndikupaseni akutanthauzanji kapena amatanthauzanji Ambuye Yesu Mkhristu? Ambuye Yesu Mkhristu akunena kuti kapena ndinene kuti amatanthauza chonchi. Inuyo kulimbikira kwanu kuchitira kampeni a president omwe ali pano Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kuti asankhidwenso kachiwiri mu zisankho zobwerazi. Akuti kulimbikira kwanu kumenekoko nkopanda ntchito. Kulimbikira kwanu kumenekoko sikupindula. Kulimbikira kumenekoko sikuphula kalikonse. M'malo mwake, mupite mukalimbikire ku constituency kwanuko kuti muwinenso zisankho zikubwerazi monga ngati phungu wa ku woyimilira dera lanulo ku Nyumba ya Malamulo. Chifukwa chani Ambuye wathu Yesu Khristu akunena kuti kulimbikira kwanu kuchitira ple, a, a, kampeni a pulezidenti panopa kuti awinenso zisankho zikubwerazi kachiwiri sikuphula kanthu? Chifukwa chani kulimbika kwanuko sikuphula kanthu ndi kutayisa nthawi? Chifukwa chani Ambuye Yesu Khristu akutero kuti sikuphula kanthu? Nchifukwa chakuti Mulungu wamphamvu zonse anapanga kale chiganizo ndipo anandiuza Mulungu Wamphamvuzonse kuti palibe yemwe angasinthe chiganizo chake chomwe iye adachita chobwezeretsa a Professor Arthur Peter Mutharika pa mpando wa President mu zisankho zikubwerazi. Akumbwezeretsa ndi iyeyo Mulungu Wamphamvuzonse pa mpando umenewu. Mwina enanu kuphatikiza Onalabo olemekezeka Richard Chimwendo Banda simudandisate pamene ndakhala ndikupereka ma uneneri ochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuchokera 2024 kufikira chaka chino cha 2025 okhuzana ndi zisankho zikubwerazi. Ndikuthandizeni olemekezeka kuti mumvesese. Ambuye Yesu Khristu adandi wakhala akundiuza kuti ndiuze mtundu wa Amalawi kuti zisankho zikubwerazi, Ndi iyeyo yemwe atam'bwezeretse Prof. Arthur Peter Mutharika pa mpando wa u President. Ndipo ananena kuti palibe chomwe wina aliyense angachite. State House palibe chomwe ingachite. Mbc palibe chomwe ingachite. Kaya ndi a former President a Dr. Joyce Banda palibe chomwe angachite chomwe chingasinthe zotsatira za zisankho zikubwerazi. Zithera kumodzi basi.

zopuma atachosedwa pampando zomwezo zichitikanso mmalawi muno nde ambuye wathu yesu khristu afuna kuti ndikuphunzitseni komanso ndikuwunikireni olemekezeka a Onalabo richard chimwendo banda kuti mphamvu zanu zonse kulimbika kwanu konse komwe mukuyesesa kuti A president, Dr Lazarus McCarthy Chakwera asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa u president m'Malawi muno sikuphula kanthu. Akuti mukuzivuta, mukutaya nthawi yanu chifukwa sikuphula kanthu. Ndiye sikuphula kanthu chifukwa chani? Chifukwa chokuti iyeyo Mulungu wamphamvu zonse ndi yemwe akupanga zonse zothekera kuti Prof. Arthur Peter Mutharika abwelere pa mpando wa President. Taonani, mukuti mukachita ichi ndi mmene Prof. akukondedwa. Mukuti mukachita ichi ndi mmene anthu akukhamukira kwa Prof. Mukuti mukalankhula izi ndi mmene akuonekabe kuti thanzi lake likubwera. Mukuti mukalankhula izi ndi mmene akuonekabe kuti mphamvu zake zikubwera. Mukuti mukatele ndi mmene akuonekabe kuti nzeru zikunkanachulukirachulukira. Kodi simungathe kuzindikira kuti ndi Mulungu uyu? Kuti at the age of 85 amalawi akumkondabe amalawi from nowhere kungoyamba kumkonda koopsa why ndi mulungu akuchita zonsezi ndi mulungu wafuna kuti achite zonsezi ndi mulungu wafuna kuti achite zonsezi mwina ndingowerenga mawu awa kuti mumvesese kenaka kuti tiwerenganso mawu achiwiri

chifukwa cha nthawi ndingowerenga mchichewa poti uh, tadusa kale uh, uthenga wathu wa mchizungu ndiye ndingowerenga mchichewa poti tili mu uh, mugawo la chichewa la uthengawo so 1 mafumu mutu 12 verse 22 kufika 23 1 mafumu mutu 12 verse 22 kufika uh, 24 ndipo mawu a mulungu anafika kwa semaya mneneri wa mulungu nati verse 23 lankhula kwa rehobowamu mwana wa solomoni mfumu ya yuda ndi kwa nyumba yonse ya yuda ndi benjamini ndi kwa anthu otsalawo, kuti, vesi 24, Yehova atero, Musamuka, ndipo musakayambane ndi abale anu, ana a Israyeli, bwererani, yense kunyumba kwake. popeza chinthuchi chachokera kwa ine. Ndipo iwo anamvera mawu a Yehova, natembenuka, nabwerera monga mwa mawu a Yehova. Okondedwa, muziwe kuti chinthu ichi chokuti Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere pa mpando wa president chachokera kwa Mulungu ndipo Ambuye Yesu Khristu akufuna mmene anamuuzira mfumu Rehobowamu kuti, Musapite kukamenya nkhondo ndi abale anu ana a Isiraeli, chifukwa chakuti chinthuchi chachokera kwa ine, chinthuchi chachokera kwa ine, kugawanisa kwa ufumuku kwachokera kwa ine. Ambuye Yesu Khristu akufunanso chimodzimodzi ndiphunzise Honorable Richard Chimwendo Banda, olemekezeka Richard Chimwendo Banda ndi nonse Amalawi omwe mukumvera kuti ndi mulungu yemwe wafuna kuti profesa arthur peter muthalika abwerere pa mpando choncho chinthuchi chikuchokera kwa iyeyo kuyimanso pa tikiti kwa profesa arthur peter muthalika kukuchokera kwa iyeyo ndipo kusankhidwanso kwa iyeyo zisankho zikubwera zikuchokera kwa iyeyo ndi mulungu wamphamvu zonse mmene anachitira chonse chothekera kuti ufumu wa israeli ugawanike pawiri kuti Rehobowamu azilamulira mitundu iwiri, Yuda ndi Benjamini, komanso kuti 10 tribes ya Israel, mitundu 10 ya Israel ikhalenso dziko lina paokha, chimodzimodzi Mulungu Wamphamvu zonse ndi zomwezonso zomwe akuchita mchaka chino m'Malawi muno. Nde olemekezeka Hon Richard Chimwendo Banda, verse 24 ndi yanu, Yehova atero, musamuka ndipo musakayambane ndi abale anu Aisraele. Bwererani, yense kunyumba kwake, popeza chinthuchi chachokera kwa Ine, popeza chinthuchi chachokera kwa Mulungu Wamphamvuzonse. Chabwino, tiwerenge mau a Mulungu omaliza buku la Machitidwe a Atumwi mutu 5 verse 33 kufika 39 verse 33 kufika 39. Ati koma mmene anamva iwo analaswa mtima nafuna kuwapha koma ananyamukapo wina pa bwalo la akulu ndiye mfarisi dzina lake Gamaliele, mphunzitsi wa chilamulo, wochitidwa ulemu ndi anthu onse, nalamula kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. Vesi 35, Ndipo anati kwa iwo, Amuna inu a Israyeli, kadzichenjerani nokha za anthu awa, chimene muti muwachitire. Pakuti asanafike masiku ano anauka Teudasi, nanena kuti ali nkanthu iye mwini, amene anthu anaphatikana naye chiwerengero chawo ngati mazana anayi. ndi iye anaphedwa, ndi onse amene anamvera iye anamwazika, napita pachabe. Vesi 37, Atapita amenewo anauka Yudasi wa ku Galileya, masiku akulembedwa, nakopa anthu amtsate, iyeyunso anawonongeka, ndi onse amene anamvera iye anabalalitsidwa. Vesi 38. Ndipo tsopano ndinena ndi inu, Lekani anthu amenewa, nimuwalole akhale, pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka, vesi 39 yomwe ili yofunika, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula. kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ndiwerenganso ma vesi awiri awa, vesi 38 ndi 39, Ndipo tsopano ndinena ndi inu, lekani anthu amenewa, lekani anthu amenewa, nimuwalole akhale, pakuti ngati uphungu umenewu kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu, idzapasuka. Vesi 39, Koma ngati ichokera kwa Mulungu, simungathe kuwapasula, kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Wolemekezeka Richard Chimwendo Banda, uthenga ndi wokuti lekani, lekani zonse zomwe mukuchita. kuti mugwese professor arthur peter mutharika ambuye yesu khristu akuti pitani constituency kwanu kalimbikeni kumeneko kuti musankhidwenso chifukwa chani chifukwa chokuti chinthu ichi chikuchokera kwa mulungu chinthu ichi chikuchokera kwa mulungu professor arthur peter mutharika wasankhidwa ndi mulungu ndipo China chilichonse chomwe mukuchita kulimbika kuti asasankhidwe pa mpando wa upulezidenti chimenecho mudziwe kuti mukuchita motsutsana ndi Mulungu wamphamvu zonse ndipo simukumenyana ndi Prof. Arthur Peter Mutharika mukumenyana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Mukutsutsana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Verse 39 akuti koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi mulungu so ambuye wathu yesu khristu akuti mudziwe kuti kampeni yanu yoti mugwese ndipo mugonjese profesa arthur peter mutharika kuti asasankhidwenso kachiwiri muzisankho zikubwerazi zimenezozo zonsezo zikutsutsana ndi Iyeyo Mwiniwake, Mulungu, chifukwa Mulunguyo wachikhazikitsa kale ndipo akuchita chilichonse chothekera kuti asankhidwenso. Choncho, mukungotsutsana ndi Mulungu, mukungolimbana ndi Mulungu. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti kutsutsana ndi Mulungu kumeneko, kulimbana ndi Mulungu kumeneko sikuphula kena kalikonse. mukungozitayisa nthawi. Choncho Ambuye Yesu Khristu akuti ndikulangizeni kuti mupite ku constituency kwanu mukalimbikire ku constituency kwanu kudera kwanuko kuti musankhidwenso ngati phungu wa dera lanu. Koma kupangira kampeni a president kuti musankhidwenso kuti asankhidwenso kachiwiri pa mpando wa president, ma efforts anu amenewo kulimbika kwanu kumeneko ambuye yesu khristu akuti sikuphula kanthu sikuphula kanthu chifukwa mukulimbana ndi iyeyo mukulimbana ndi iyeyo yemwe waima kuseli kwa profesa arthur peter mutharika mulungu akudaliseni mulungu akusogolereni mu dzina la mbuye wathu yesu khristu mumvesese uthengawo ndi kuchita chifuniro chake amen